moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndi tsiku linanso lopambana mmene mulungu atipatsa kuti tikakhale pamodzi ndi kugawana mawu ake mulungu wakumwamba atamandike pa chimenechi luka chapter 2 verse 41 mpaka 50 luka chapter 2 verse 41 ndipo atate wache ndi amake ankamuka chaka ndi chaka ku Yerusalemu ku Paska. Ndipo pamene iye anakhala ndi zaka zake khumi ndi ziwiri, anakwera iwo monga machitidwe a phwando. Ndipo pakumaliza masiku ache, pakubwera iwo, mnyamatayo Yesu anatsala m'mbuyo ku Yerusalemu, ndipo atate wache ndi amache sanadziwa, koma iwo anayesa kuti iye ali m'chipiringu cha ulendo nayenda ulendo wa tsiku limodzi, ndipo anayamba kumfunafuna iye mwa abale awo ndi mwa anansi awo, ndipo pamene sanampeza, anabwera ku Yerusalemu namfunafuna iye. Ndipo pakupita masiku atatu anampeza iye m'kachisi, anali kukhala pakati pa aphunzitsi namva iwo, nawafunsa mafunso. Ndipo onse amene anamumva iye anadabwa ndi chidziwitso chake, ndi mayankho ake. Ndipo m'mene anamuona iye, anadabwa, ndipo amache anati kwa iye, Mwanawe, wachitiranji? ife chotere, Taona, atate wako ndi ine tinali kukufunafuna iwe ndi kuda nkhawa. Ndipo Iye anati kwa iwo, Kuli bwanji kuti munali kundifunafuna Ine? Simudziwa kodi kuti ndikuyenera Ine ndikhale m'zache za Atate wanga? Ndipo sanadziwa mau amene Iye. analankhula nawo. Mutu wa phunziro lathu lero ndi lonena kuti, Mavuto Atatu a Mariya ndi Yosefe. Mavuto Atatu a Mariya ndi Yosefe. Titseke maso tipemphere. Woyera ndi wolemekezeka ndinu Ambuye, zikomo chifukwa nthawi inanso yopambana imene mwatipatsa kuti tigawane mawu anu. Lolani mzimu wanu utitsogolere ndi kuti ukhale nafe mu phunziro lililonse. Mu dzina ndi mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe. Tawerenga nkhani imeneyi imene ikuchokera pa Luka chapter 2 verse 41 mpaka 50 imene ikufotokoza za mmene Yesu Khristu anali wa zaka khumi ndi ziwiri, anali ndi zaka 12. Ndiye monga pa chikhalidwe chawo Ayuda, pakupita kwa nthawi chaka ndi chaka amapita ku Yerusalemu kuphwando la Paska nde amachoka m'madera awo osiyanasiyana ndikupita ku Yerusalemu ndithu kulikulu ku capital city kumene ku Yerusalemu nakapanga maphwando awo achipembedzo nakapanga maphwando awo a Paska ndiye ndithu zikuonetsa kuti Yesu Khristu anayamba namayenda ndi makolo ake nkumapita ku phwando limeneli kuyambira ndithu ali wang'ono anayamba kumtenga ali wang'ono ali wakumbuyo anayamba kumtenga ali wakwawo anayamba kumtenga akuphunzira kuyenda kufikana anafikirana zaka 12 anali chaka ndi chaka akumapita naye ku phwando limeneli ndiye nkhani iyi inachitika pamene yesu khristu anali ndi zaka 12 ndithu kuti kanalibe kanyamata ndithu kakakulu ndithu ndiye kuti atapita ku phwando la pasika limeneli Zinachitika kuti mmene atamaliza masiku a phwando aja anthu anayamba kunyamuka kumabwerera mmakwawo. Nde akuti akunyamuka kumabwerera mmakwawo Maria ndi Yosefe makolo ake a Yesu sanaonetsetse ayi kuti kodi mwana wathu Yesu Khristu tanyamuka naye, mwana wathu Emmanuel tanyamuka naye, mwana wathu Yesu tili naye limodzi pa ulendowu akuti anangoganizira kuti aah ndiye kuti mwana uja watani wanyamuka tili naye ayenera kuti ali mchigulugulu cha anthuchi namayenda mtima uli zii namayenda mtima uli phe namayenda mosatekeseka kuti zonse zili bwino nde akuti adayenda ulendo wa tsiku limodzi mtunda wautali ndithu wa tsiku limodzi mpamene iwo anayamba kuti atimuone no mwana uja namamufunafuna mchigulu muja namamufunafuna mwa abale awo mkati mwa abale awo namapita kwa abale awo ena nakafunsa kodi yesu bwanji mwationera apa kuti ayi sali pano mwina akafunseni kwa uje nakafunsanso mmene mumchigulugulu cha anthu muja namafunsa mwa abale awo muja anapeza kuti yesu khristu sanali nawo Anamaliza m'chigulu chonse, anamaliza kumufunafuna m'chigulu monse kufikana anafika potsimikizika kuti mwanayu mu ulendowu palibe, mwanayu watsala. Ndiye kuti ananyamuka nabwerera ku Yerusalemu, atabwerera ku Yerusalemu kuja anayambanso kupita, anayambanso kumfunafuna, anayambanso kumuyang'anayang'ana malo osiyanasiyana amene iwowo anaganiza, kufikana tsiku lachitatu ndi pamene amakafika zokayang'ana no kukachisi. Pokafika kukachisi kukamuyang'ana Yesu Khristu anampeza kuti ali pakati ndithu pa aziphunzitsi wakhala pamene paja akucheza ndi atamuona ndithu makolo ake anadabwa kuti ah, tamuoneni mwana tikuvutika kumfunafuna iye ali phee zikuonekanso kuti sizikumukhudzaso uyo ali apoyo akucheza atafika pamene paja anamuza kuti ah, mwanawe wapangiranji zinthu zimenezi wachitiranji zinthu zimene ife tasautsika kukufunafuna koma iwe unangokhala kuno basi uli phee zosakukhudzanso ayi ndi yesu khristu akuyankha chifukwa chani mukunena kuti mwandifunafuna mwavutika kundifunafuna simudziwa kuti ndikuyenera kupezeka m'za za atate wanga ati koma mawu amenewa makolo ake sanadziwe kuti amatanthauza chani mmene anayankha yankho limeneli ndiye tifuna tikambirane za mavuto atatu amene akuoneka mu nkhani imeneyi amene anali a mariya ndi yosefe Mavuto Atatu a Mariya ndi Yosefe. Vuto loyambirira limene Mariya ndi Yosefe anali nalo ndi lonena kuti anali achizolowezi. Anali ndi chizolowezi. Nkhani iyi kuti izivuta, kuti chinthu chochitika ichi chizifika pokhala pa nkhani mpaka kulembedwa m'buku lopatulika, ndi chifukwa choti sichinayende bwino sichinakhale bwino and nkhani kuti izifika apapa chifukwa choti pena pake sizinayende bwino and limodzi mwa mavuto amene anapangitsa kuti yesu khristu atsale kukachisi kuja iwo ajanso avutike kumfunafuna apite masiku angapo asanakumane linali lonena kuti mariya ndi yosefe anali ndi chizolowezi chifukwa mwanayu anayamba kupita naye kukachisi kuja ali wamng'ono kenako pofika pa nthawi iyi makolowa anangoganiza kuti mwana uja basi panopa anatani anazolowera and panopa mwana uja ndiye kuti akudziwa kuti masiku a misasa masiku a msonkhano masiku akukumana kunoku ku yerusalemu atani atha ndipo pofikanso kuti ndi mwana wa zaka 12 akuyenera kuti basi akudziwa amene ujayu kuti tikuyenera kunyamuka tidzitani tidzipita anangochitenga mwachizolowezi basi kuti yesu khristu kumene aliko aganiza kuti tinyamuke tidzipita amene ujayu tanyamuka naye tabwera limodzi chizolowezi si chinthu chabwino nthawi zonse timayenera kuyang'anitsitsa chinthu chimene tikupanga ndikuonetsetsa kuti kodi chakutichi chilipo kapena chakutichi palibe kodi chakutichi chatheka kapena sichinatheke chizolowezi ndi chinthu choyipa chizolowezi chili ndi ubwino umodzi umenenso uli osapindulitsa chizolowezi ubwino wake ndi wonena kuti sumataya nthawi basi chimenecho ndi umene uli ubwino wa chizolowezi ukazolowera kupanga chinthu kuti chakutichi tikapanga chimayenda chonchi zakutizi tikapanga zimakhala chonchi zikayendadi monga mwa njira imeneyo zimangokuthandizira iweyo kuti usatani usataye nthawi komano chizolowezi chilibenso phindu lina kupatula apo otherwise chimangokupezetsa mavuto zinthu zija zikakhala kuti sizinayende malingana ndi mmene umatanimo umaganiziramo zinthuzo zikakhala kuti sizinakhale malingana ndi mmene unazolowereramo iweyo umakhala pa mavuto kotero munthu ukazolowera kukhala mmoyo wa chizolowezi umadzapeza mavuto tsiku lina umapeza mavuto osiyanasiyana chifukwa cha chizolowezi chifukwa chizolowezi chimampangitsa munthu kuti asayang'anitsitse zinthu zimene akupanga chizolowezi chimampangitsa munthu kuti asapange mosamalitsa zinthu zimene akupanga Inaliko nthawi imene ana a Israeli ankayenda ndi Mulungu, namamenya nkhondo ndi Mulungu, namagonjetsa, namapambana, namadziwa kuti ife ndi anthu a Mulungu, namadziwa kuti ife ndi osankhika ake a Mulungu, kufika na kuti ndithu anaona kuti ifeyo Mulungu ali nafe, Mulungu amayenda nafe. Yoswa 7 verse 6 mpaka 7 then verse 10. Ndipo Yoswa anang'amba zovala zace, nagwa nkhope yake pansi ku likasa la Yehova, mpaka madzulo, iye ndi akulu akulu a Israyeli, nathira fumbi pamitu pao, ndipo Yoswa anati, Ha! Ambuye, Yehova, mwaolotseranji anthu awa pa Yordani kutipereka ife m'dzanja la Aamori, kutiononga ife, mwenzi Bwenzi titalola ndi kukhala tsidya lija la Yorodani. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, Tauka, wagweranji pa nkhope pako chotere? Iyi inali nthawi ana a Israeli atazolowera kuti timayenda ndi Yehova, atazolowera kuti timamenya nkhondo ndi Yehova, Atazolowera kuti Yehova ali mbali yathu, inafika nthawi yoti atawoloka Yorodani akamenyane ndi kamudzi ka Ai, akamenyane ndi kadera ka Ai. Ndipo akuti anatuma anthu kuti akaone kadera ka Ai, anatuma anthu kuti akaone kamzinda ka Ai. Atapita kukaona anaona kuti "Ah, akuluakulu tisavutikenso, alipo anthu ochepa apa, tisavutikenso, ingosankha amuna olo 3,000 Apite kumenekoko akatani? Akagonjetse. Anangozitenga chizolowezi kuti timagonjetsa. Anangochitenga chizolowezi kuti timayenda ndi Mulungu. Anangochitenga chizolowezi kuti Mulungu ali nafe. Sanavutikenso kufunsira kwa Mulungu. Sanavutikenso kaya kumfunsa Mulungu kuti tipange bwanji. Ayi, anangonyamuka ndi kumapita, timapambana, timagonja. Koma akuti atapita kumeneku, ngakhale kunali ka ngakhale kanali kamudzi kakang'ono ngakhale kanali kamzinda kakang'ono akuti ana a israeli anachitochoka chothawa ndipo ana a israeli nkhondo imeneyi inalaka analephera apa ndi pamene yoswa atamva tsopano ndi akuluakulu a israeli kuti tagonjatu kwa mtundu wa ai talephera kwa mtundu wa ai kamtundu kakang'onoko katigonjetsa yoswa akuti anali osweka mtima ndipo ndi akuluakulu omwe a israeli anasweka mtima kuti zatheka bwanji kamudzi kakang'onong'ono ka ai kakatigonjetse ife anachitenga chizolowezi, Mulungu amayenda nafe, Mulungu amakhala nafe, tiyeni tinyamuke tizipita. Koma akuti zitafika nkhani iyi, Yoswa analira nalira pamaso pa Yehova, ndiye Mulungu akuti ukuliliranji, ukudandauliranji, chavuta ndi chani? Ndikuuze iwe, inuyo mwachimwira ine, chifukwa chimene chinachitika anali akuchokera kogonjetsa mzinda wa Yeriko, ndiye Mulungu anauza kuti mukapita kumeneko mukakagonjetsa musatenge kena kalikonse, koma mmodzi mwa ana a Israeli Akani anatenga zina za chuma nakabisa. Pa chifukwa ichi, Mulungu anachoka pakati pawo, sanayende nawonso, sanakhale nawonso. Kotero, m'mene amakamenya nkhondo ku mudzi wa Ai, anapita ana a Israyeli wokhawokha, anapita wokha, ndi chifukwa chake anakaluza nkhondoyo. Chizolowezi ndi choipa. Pamene akanafunsira kaye kwa Mulungu, ngakhale zimaoneka ngati ndi zophweka, ngakhale zimaoneka ngati zotheka kale, anakafunsira kwa Mulungu, anakawauziratu kaye kuti konzani kaye chinthu ichi, Otherwise ulendowu sindili nanu limodzi. Chizolowezi ndi chinthu choipa. Chizolowezi chimapweteketsa. Chizolowezi chimaonongetsa zinthu. Chizolowezi chimaonongetsa ngakhale ndalama. Chizolowezi chimaonongetsa zinthu zosiyanasiyana. Nthawi zonse chizolowezi ndi chinthu chosadalirika. Koma timachikonda monga ndafotokozera kale chifukwa chimapangitsa zinthu zachiyani zachidule. Chimakupatsa mtambasale kuti zili monga zimakhalira muja. Koma ndithu chizolowezi sichabwino ku moyo wauzimu ngakhale kuthupi konse. Nthawi zonse tionetsetse kuti chomwe tikupangacho ndi chimenechodi ndipo tachionetsetsa ndipo chimayenera chikhale choncho. Vuto loyamba limene limene Maria ndi Yosefe anali nalo ndiloti ndi lachizolowezi anali ndi chizolowezi chifukwa chake ananyamuka nayenda mtunda onsewu mtima wawo uli phee kuganizira kuti yesu khristu ali nawo limodzi pa ulendo tisatengere chizolowezi moyo wathu wauzimu usatengere chizolowezi chizolowezi sichabwino nthawi zonse tiyang'anitsitse zinthu zimene tikupanga vuto lachiwiri la mariya ndi yosefe ndilonena kuti kukhulupirira zinthu zongoganiza kukhulupirira zinthu zongoganiza kukhulupirira zinthu zongoganiza sikusiyana kwenikweni ndi chizolowezi komabe pena pake zimasiyana akuti makolo ake a yesu amenewawa mmene nthawi ya misasa itatha nthawi ya paska itatha nthawi ya madyerero amenewa itatha Pakukwana nthawi yoti anthu azibwerera, iwo akuti anangoganiza chabe basi kuti Yesu Khristu uja ayenera kuti ali nafe limodzi, wanyamuka nafe limodzi, ali nafe limodzi m'chipiringu cha anthumu, m'chigulu cha anthumu, tiyeni tinyamuke tidzitani, tidzipita. Anangoganiza, panalibe umboni, panalibe chitsimikizo china chilichonse chosonyezadi kuti Yesu Kristuyu anali nawo limodzi pa ulendowu. Aa, anangoganiza ndi kukhulupirira kuti inde mmene taganiziriramu zili chani zili chonchi, inde mmene taganiziramu izizi zinayeneradi kuti zikhale chonchi. Komano chimene chichi chinapangitsa kuti iwo aja avutike asautsidwe chifukwa chikhulupiriro chawo chimene anali nacho pa zinthu zawo zongoganiza sichinamtenge Yesu nkukakhala nawo pa khamuli. Sichinamtenge Yesu nkukakhala nawo m'gululi iyayi. Zochitika zenizenizo, the facts of the matter, zinalipobe pamenepopo ngakhale iwowo ankakhulupirira zinthu zina. Ifeyo monga Akhristu kuti tipambane m'moyo wathu wauzimu tikapewe kungokhulupirira zinthu zimene tangoganiza. Tisangoganiza ayi kuti zinayenera kukhala chonchi. Tisangoganiza ayi kuti izizi zili chonchi. Tionetsetse ndithu ngati zili choncho tionetsetsedi kuti zili choncho. Ngati tikuganiza kuti zili choncho, tionetsetsedi kuti zili choncho. Amene anaganiza iwowa kuti Yesu Khristu tayenda naye limodzi, anayenera aonetsetse tayenda naye limodzi ali patipo, tayenda naye limodzi ali gulu litilo, tayenda nalo limodzi ali ndi abale athu ake atiwo. Osati kungoganiza ndikutani, ndikukhulupirira pali zambirimbiri mu chikhristu pali zambirimbiri m'moyo wathu wauzimu zimene timachita zimene timazitsatira komano kuziyang'anitsitsa sikuti tili nazo umboni kuti zili choncho kuziyang'anitsitsa zinthuzo sikuti tili shuwadi kuti zili choncho ndi zinthu zimene ifeyo tinangoganiza kuti mwina zili choncho then nkuzikhulupirira zinthu zija kuti zinayenera kukhala choncho ndikumayenda muzotani Muzonterezo komatu makolo ake a Yesu Kristu, Mariya ndi Yosefe, anayenda ulendo wa tsiku limodzi wanthunthu wonse namaganiza kuti Yesu Kristu tiri naye limodzi mongotengera kutani? Kuganiza. Taonako ndithu nthawi zambiri, nthawi zina tikumakamba nkhani za m'Baibulo, ifenso takhalapo tikukamba nkhani za m'Baibulo, koma ukafufuza m'Baibulo mo ukapeza kuti nkhaniyo siili choncho. Ukapeza kuti nkhaniyo mwinanso m'Baibulomo mulibe, koma nkhaniyo unaimva wina wake akulalikira, Nkhaniyo unaimva wina ake ataima pa pulpit, chinachitika ndi chani? Nkhaniyo iyeyo anangoganiza basi nakhulupirira kuti nkhaniyo inayenera kukhala choncho. Mwachitsanzo china, nthawi zambiri anthu timanena kuti pamene Petulo anali kuyenda pa nyanja, pamene Petulo anali kuyenda pa madzi, akuyenda, akuyenda, anatembenuka nayang'ana mnzake nayamba kudzimva kuti mwaona bwanji, ife timatha, tikuyenda pa madzi, tikuyenda pa nyanja ngati mmene akuyendera Yesu. Chifukwa cha matama amenewa Petulo, chifukwa cha kuzikuza kumeneku Petulo anayamba kumira. Izi ndi maganizo chabe, izi ndi zongokhulupirira zoganiza chabe, koma tikawerenga Baibulo limafotokoza bwino. Inde ndi zotheka Petulo zimenezidi akadapanga, inde ndi zotheka Petulo akanatha kudzimva, koma Baibulo likufotokoza bwino chifukwa chimene Petulo anamirira m'madzi. Akuti Petulo mmene ankayenda pa nyanja, mmene ankayenda pa nyanja kumayang'ana kumene kunali yesu ndikumapita kumene kunali yesu akuti petulo anayang'ana funde limene limabwera direction yake anayang'ana funde limene limabwera ndiye linamudabwitsa funde limenelo anaganizira petulo kuti funde limene lija mmene likubwerera muja kodi likafika pamene ndili ine pano koma ndidziyendabe pamadzi chifukwa cha maganizo amenewo mantha anayamba petulo kukayika kunayamba mwa petulo kuti koma zitheka ndiyendabe funde limenelo likandifika pa chifukwa chimenecho petulo anayamba kumira izi ndi zimene zinalembedwa momveka bwino ndi mwabwinobwino Koma chifukwa chongoganiza ndi kukhulupirira zoganizazo timalenga nthano zosiyanasiyana, machitidwe osiyanasiyana amene asali chani, amene asali choncho. M'moyo wa uzimu muli zambirimbiri zimene tinangolenga zongoganiza, zina timazitsatira, zina timaziphunzitsa, zina timazikhulupirira koma sikuti kwenikweni zili choncho ndipo sitinayesetse ngakhale nkutenga nthawi komwe kuti tiziyang'anitsitse ngati zili choncho. Ayi, tinangoziganizira ndi kuzikhulupirira, monga mmene anachitira makolo a Yesu, kuti a, tisavutikenso ndi kumfunafuna mwanayo, tisavutikenso ndi kumuyang'anayang'ana. Ali ndi ifeyo, akuyenda nafe chani? Akuyenda nafe limodzi. Linali tsiku limene ana ake Aroni, Levitiko 10 vesi 1 mpaka 2, ndipo ana a Aroni, Nadabu ndi Abihu, anatenga yense mbale yake ya zofukiza, naikamo moto, naikapo chofukiza, nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo umene sanawauza. Ndipo panatuluka moto pamaso pa Yehova, nuwatha, nafa iwo pamaso pa Yehova. Inalitu nthawi imene ana a Aroni amagwira ntchito ya zaunsembe, ndipo Mulungu anawauza kuti mukamagwira ntchito ya zaunsembe iyi muzigwiritsa ntchito sweet incense. Panali incense ndithu wapaderadera amene anawauza kuti adzigwiritsa ntchito. Komano mu tsiku ili ana a Aroni anangoganiza kuti a, olo titangogwiritsa ntchito insensi wina aliyense, titangogwiritsa ntchito chofukiza china chilichonse, sipangakhale vuto lina lililonse, sipangakhale chokhumudwitsa china chilichonse, ndiponso ntchito imeneyi tinayiyamba kalekale, sizingam'khumudwitse Mulungu, tatiyeni tiyike chofukiza chachilendo komano mmene amapanga ichi samadziwa kuti mulungu wakumwamba akuona samadziwa kuti mulungu wakumwamba ali nazo ntchito chimenechi chinatengera iwowo imfa chimenechi chinatengera iwowo chilango cha imfa moto wa mulungu unatsika nuwanyeketsa iwo namwalira pompo ganizo lawo limene anangoliganiza nalikhulupirira kuti zinayenera zikhale choncho Koma akanati afufuze bwino bwino, afatse bwino bwino anakuona kuti nkhani yake sinayenera kutani, sinayenera kukhala choncho. Analipotu Kaini amene anangoganizanso kuti pamene pajapa pa guwa la nsembe paja timakayikapo nyama. Kodi utakayika zipatso zingakhale vuto? Ananyamula zipatso zake, navutika nazo, nanyamula, nakazisiya pa guwa la nsembe, wotchani nsembe, Mulungu sanalandire ganizo lake limene iyeyo anangoliganiza. Analipotu Mfumu Sauli, mfumu ya ana a Israeli, atamuuza kuti pita kwa Amaleki ukaononge china chilichonse, ukaphwasule china chilichonse, ukaphe china chilichonse cha moyo, kaya munthu, kaya chiweto, kaya chani, ukaphe china chilichonse. Akuti Sauli atafika kumene kuja anaona kuti kunali ng'ombe zina za thanzi, kunali nyama zina za thanzi, naganiza ati Sauli kuti Kodi zinthu zimenezizi kuzipha ndi kuziononga, ndi kuzitenga zimenezizi kukamphera nsembe Mulungu wa Kumwamba, chabwino chingakhale chani? Anaganizatu Sauli kuti chabwino apapa ndikukamphera nsembe Mulungu. Ganizo lake limene anangoganiza, nalikhulupirira kuti liyenera kukhala choncho, nalikhulupirira kuti ndi labwino, linathetsatu ufumu wake. Vuto limeneli ndi vuto ndithu longoganiza chinthu, kungochilingalira chinthu ndikuchikhazikitsa kuti chinayenera kukhala choncho. Vuto lachiwiri limene Mariya ndi Yosefe anali nalo n'longokhulupirira zinthu zongoganiza, osaonetsetsa ngati zinthuzo zili zoona. Vuto lachitatu limene Mariya ndi Yosefe anali nalo ndi lonena kuti samamudziwa Yesu Khristu. Samamudziwa Yesu Khristu. Luka 2 vs 46 mpaka 48 ndi 50, Ndipo pakupita masiku atatu anampeza Iye m'kachisi, anali kukhala pakati pa aphunzitsi, namva iwo nawafunsanso mafunso. Ndipo m'mene anamuona Iye, anadabwa, ndipo amache anati kwa Iye, Mwanawe, wachitiranji ife chotere? Taona, atate wako ndi ine tinali kukufunafuna Iwe ndi kuda nkhawa. Akuti Mariya ndi Yosefe adayenda ulendo wa tsiku limodzi namufunafuna Yesu Khristu mchipiringu muja osamupeza nabwera ku Yerusalemu masiku atatu akumfunafuna kenako anakafika kukachisi nakampeza kumeneko anati mwana iwe watizunguziranji wativutitsiranji taona zimene wachita Tavutika ife makolo ako kukufunafuna mpaka kufika na tsiku la lero tsiku lachitatu limene tikukupeza wachitiranji chinthu chimenechi? Ndiye mumve yankho la Yesu Khristu limene akunena pa Luka 2 vesi 50, Ndipo Iye anati kwa iwo, Kuli bwanji kuti munali kundifunafuna Ine? Simunadziwa kodi kuti ndikuyenera Ine ndikhale m'zake za Atate wanga? Ndipo sanadziwitsa mau amene Iye anayankhula nawo. Akuti Yesu Khristu atampeza nadandaula kwa iye, chifukwa cha chani wapanga zimenezi tazunguzika makolo ako tasowa mtendere makolo ako taganizira iwe kuchokera pa tsiku limene paska watha uja anthu anyamuka tayenda ulendo wa tsiku limodzi ndipo ulendo uli mkati tayamba kukusakasaka ndiye ganizira mmene lilili gulu lija takusakasaka tavutika nawe koma osakupeza ndipo tayang'anitsitsa paliponse osakupeza m'pamene timazindikira kuti uli ku yerusalemu kuno Tabwera ku Yerusalemu kuno lelelo tsiku lachitatu kukufunafuna iweyo tikukupeza pano. Mwanawe watisowetsa mtendere mwanawe wativutitsa. Yesu Khristu akuwayankha makolo ake odandaula amenewa. Yesu Khristu akumuyankha Mariya ndi Yosefe akunena kuti ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Mu njira ina simunasoweka kundifunafuna ineyo iyayi. Ndi Yesu Khristu akupitiriza kunena kuti Simukudziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu zake za Atate wanga? Akutanthauza kuti chani? Akutanthauza kuti inuyo taonani makolo anga mmene panathera Paska muchofika na lero ndithu papita masiku komano inuyo mukudandaula kuti ndakuzunguzani, ndakusowetsani mtendere, ndakuzunzitsani chifukwa kunena zoona makolowa anazunzikadi. Anayenda mtunda ndi chigulu cha anthu chija, chigulu chambiri ngati chimenecho. nayenda mtunda oyenda tsiku limodzi kenako anayamba kumufunafuna mwanayo anayamba kumufuna mwanayu mwa azibale awo amene sanalinso pa gulu limodzi wina amakampeza ali uko wina ali uko wina ali uko wina ali uko anafunafuna onsewo ndikumaliza abale awo naona kuti iyayi yesu khristu sali chani sali mwachibale ndipo anayambadi iwo kufunafunanso mu gulu lonsemo kuti tisanachoke mwina tidzachoka kuno ndikumusiya konkuno mchigulu cha anthu ena anayang'ana mu chigulu chija, Yesu Khristu sanampeze. Inali ntchito yopweteka, inali ntchito yolemetsa. Yesu Khristu sanampeze. Pamene anatsimikizika kuti mwanayu sitinayende naye ulendo uwu, mwanayu watsala ku Yerusalemu, ndiye akuti ananyamuka ulendo wa tsiku limodzi limeneli kuchoka ku Yerusalemu kupita kumene amapita kumudzi yawo, nayendanso ulendo omwewo kubwerera unali ulendo wopweteka anafika mu yerusalemu atafika mu yerusalemu anayamba kumufunafuna mwanayo tsiku loyamba mfuneni mfuneni mfuneni mfuneni ndipo kaya chakudya sindikudziwa kuti chimayenda bwanji kaya pogona sindikudziwa kuti magonedwe amakhala bwanji dziko lonena kuti sikunali kwawo anangobwera ku mapemphero mapemphero atha mayi ndi bambo kufunafuna mwana masiku atatu inali nkhani yovuta inali nkhani yosautsa Tsiku loyamba latha lapita, lachiwiri kuyambiranso kufuna mwanayu sadzampeza, lachitatu ndi limene amakampeza tsopano kukachisi. Inali nkhani yopweteka, inali nkhani yokhumudwitsa ndipo mpakedi mayi ake ananena kuti mwana iwe watizunguza, mwana iwe wachitiranji chinthu chimenechi, bwanji mmene anthu amanyamuka kumapita bwanji nawenso sumanyamuka? Naye Yesu Khristu akunena kuti ndi chifukwa chiyani mukulankhula kumanena kuti mumandifunafuna ine? Amen. kodi simudziwa kuti ndikuyenera kupezeka mu zanga za atate wanga koma baibulo likunena kuti mawu awa amene yesu khristu anayankhula makolowa sanadziwe kuti amatanthauza kuti chani makolowa sanadziwe kuti yankho limeneli likutanthauza kuti chani yankho limeneli ndi limene likufotokoza za vuto linanso la mariya ndi yosefe yonena kuti yesu khristu samamutani samamudziwa Yesu Khristu anali mwana wawo inde. Yesu Khristu ndi amene anamuyamwitsa bere. Yesu Khristu ndi amene anamukuza. Yesu Khristu ndi amene anamulera kufikira na zaka 12. Koma mwanayu sanamdziwe. Mwanayu sanamzindikire. Ndi chifukwa chake Yesu Khristu akunena kuti, ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Chifukwa munakandidziwa ineyo simunakasowekanso nkumandifunafuna. Chifukwa ineyo munakandidziwa munakadziwa kuti ndimapezeka pa zake za Atate wanga. Ndiye chinthu choyambirira chimene inuyo munakachita, mutatha kuzindikira kuti simuli ndi ine, mutatha kuzindikira kuti ineyo sindili ndi inu, munakayenera kuyambirira kundifunafuna pa zanga za Atate wanga. Chimene Yesu Khristu amatanthauza nchonena kuti ineyo okhala mwana wa Mulungu, ineyo okhala mwana wa Mulungu, nditati ndasowekana ndi inuyo, nditati ndasiyana ndi inuyo, simungakandipeze kumalo kumene kumapezeka anthu ena. Simungakandipeze mu zosewera zimene zimapezeka anthu ena. Ineyo mukandiyang'ane mu zinthu zokhudzana ndi Mulungu. Ineyo mukandiyang'ane mu zinthu zokhudzana ndi Atate wanga. Mukakandiyang'ana mmenemo, inuyo mukandipeza. Kotero inuyo munakandidziwa makolo anga. Kotero inuyo munakandizindikira makolo anga. Sibwenzinso pali nkhani yonena kuti inuyo mukunena kuti m'mandifunafuna. Chifukwa munakandidziwa, chimene munakachita, munakayambira kumene kumakhala zake za Mulungu. Munakayambira pa zake za Mulungu, koma chifukwa chimene mwatengera masiku osewa mukundifunafuna, chifukwa chimene mwavutikirira masiku osewa mukundifunafuna, mumakandifunafuna osati pa zake za Mulungu, ndipo ineyo sindipezeka pa zinthu zimene zisali za Mulungu. Ndi chifukwa chake kumeneko simunandipeze, koma munakhala mumakandiyang'ana pa zake za Mulungu, kuno kokhala kukachisi munakayambira kuno, bwezi titapezana kalekale. Amen. Vuto lachitatu la Mariya ndi Yosefe, sanamudziwe ndani? Sanamudziwe Yesu Khristu, sanamudziwe Yesu Khristu. Chifukwa chake ngakhale mwanayu kuyankha kumene kuku amadandaula kuti inuyo ndi ine titasiyana, ndinadziwa ndithu kuti tasiyana, ndipo ndinadziwa kuti ndiyenera kukhala pamalo pakuti monga ineyo mwana wa Mulungu, ndipo ineyo ndimaona ngati mundipeza kalekale, mundipeza mosachedwayi, mundipeza mosavutikira pakundidziwa kuti ine ndi ndani. Ndithudi munthu umadziwika ndi kumene anthu angakupeze utati watani, utati wasowa. Ena mwa ifeyo titati tasowa, ena mwa ifeyo titati tasowa, pali malo osiyanasiyana amene anthu angakayambirire kutiyang'ana kumaloko. Ena mwa ife titati wasowa, kumene angakayambe anthu kutiyang'ana mwina ndi ku Premier Bet chifukwa choti amatidziwa kuti ifeyo timakonda ku Premier Bet. ndiye titati tasowa ayamba kutifuna kuti kayang'aneni ku premier bet mwina ali kumene koko ena mwa ifeyo titati tasowa ayamba kukatiyang'ana mmabala chifukwa amatidziwa anthu kuti ifeyo timakonda kumwa mowa ndiye pachimene chocho titati tasowa ayamba akatiyang'ana kubala alipo ndithu azibambo ena amene azikazi awo amadziwa bwino kuti abambo auji amakonda mowa ndipo zitati zachitika kuti mwina emergency yachitika chinthu china chake chadzidzidzi chachitika Foni yawo akawaimbira sikugwira koma akuyenera kuti apezeke mudzamva akaziwo akufotokoza kuti koma mwina titume munthu akayang'ane bala lakuti. Kumtuma munthu kupita kubala kumeneko mukapezadi kuti ali kuti? Ali kumenekoko chifukwa cha chani? Mayiyo anafotokoza kunena kuti mukayang'ane bala lakuti. Akuwadziwa amuna akewa. Kotero mmene Yesu Khristu akufotokoza kuti ndi chifukwa chani mwavutika kundifunafuna nthawi yonseyi, chifukwa cha chani mwavutika kundiyang'ana nthawi yonseyi, chifukwa cha chani mwavutika ndi chakudya kundiyang'ana ine, chifukwa cha chani mwavutika ndi malo ogona kundiyang'ana ine, chifukwa cha chani mwakhala ndi masautso osiyanasiyana chifukwa chonena kuti mundipeza ineyo, chifukwa choti zikutenga nthawi kuti mundipeza ineyo, si china inuyo simukundidziwa, chifukwa munakandidziwa munakadziwa kuti ndimapezeka pa zake za Atate wanga. Kodi inuyo mumapezeka pa za ndani? Inuyo mumapezeka pa za ndani? Inu mutati mwasowa anthu akakuyang'aneni kuti? Inu mutati mwasowa anthu akakufufuzeni kuti? Alipotu anthu ena lero atati asowa kuwayesera foni sikugwira, anthu akhoza kunena kuti amenewo koma ngati mukuwafuna kuti mukuwafunadi, amenewo mupite ku phiri mukapeza. Ndikupita ku phiriko mukapezadi chifukwa anthu amadziwa kuti ndi opemphera ndipo kupemphera kwawoko amakonda zomapita kuti amakonda zomapita ku phiri. Inuyo anthu amakudziwani motani? Mutati mwasowa anthu akakuyang'anani kutiko? Mariya ndi Yosefe mwana okhala wawo sanamdziwa, sanamzindikira. Atazindikira kuti Yesu Khristu wasowa, atazindikira kuti Yesu Khristu sali pakati pawo ndipo yakwana nthawi yoti ayambe kumufunafuna mu Yerusalemu, anafika ku Yerusalemu nafunsa, Kodi anthu inu, ana a mu Yerusalemu muno, amakonda kusewera kuti? Nkuthekatu wina anawauza, ana atu amakonda kumakasewera ku mtsinje uku. Ama, ana atu amakonda kumakasewera ku mtsinje, kumakasamba ku mtsinje uku. Ananyamuka Mariya ndi Yosefe naganiza kuti mwana wawonso Yesu mwina ali ku mtsinje koka kusamba. Nakayang'ana kumeneko sanampeze. Anafunsanso ana akumeneko, kodi ana inu mukakhala kuti mukusewera mwina simuli ku mtsinje kuno mmakhala kuti muli kutiko? Mwina atu anawauza, timakhala tili tchire lakuti lakuti tikupha zitete kumeneko Nanyamukanso napita kumeneko, nakapeza kuti Yesu Khristu sanali kumeneko. Ndipo amene anapeza kumeneko anawafunsanso, Mukakhala kuti mukusewera, ndipo simuli ku mtsinje, ndipo simukupha zitete, m'makhala muli kuti? Mwinatu akanakhala masiku athu ano, anakanena kuti, Ah, pamenepopo ndiye kuti timakhala kuti tili koonera vidiyo za Chichewa tsopano. Angadanyamukanso Ananyamukanso napita kumeneko kukamuyang'ana Yesu. Masiku atatu onsewa anali kumufunafuna ndi kumuyang'ana mmene iwowo amaganizira kuti mwana wa zaka ngati za Yesu Khristu akhoza kupezekamo, koma konseko Yesu Khristu sanapezekepo. Koma pamene anayamba kumuyang'ana Yesu Khristu, pa zake za Atate wake, pa zake za Mulungu wakumwamba, sanavutike naye Yesu Khristu. anampeza. Kodi inu ngati makolo ake a Yesu anavutika naye kumpeza Yesu? Kodi inu ngati makolo ake a Yesu anavutika kumsakasaka Yesu Khristu? Inu Yesu mumamudziwa? Ine Yesu ndimamudziwa. Kodi Yesu amene timayenda nayeyu? Kodi Yesu amene timakhala nayeyu? Yesuyu timamudziwa? Tilipotu ambiri lero tikuvutika kufunafuna Yesu Khristu. Tilipotu ambiri lero tikuvutika kusakasaka Yesu Khristu. Tilipotu ambiri lero tikuvutika kumuyang'ana Yesu Khristu, kulowa mpingo uwu ndi kutuluka kulowa uwu, ndikulowa mpingo uwu ndikutinso ayi sizikuyenda ndikulowa uwu, kulowa utumiki uwu ndikuchoka nkupita utumiki uwu, ndikumamuyang'ana Yesu Khristu malo osiyanasiyana. Kodi Yesu Khristu umamudziwa ngati ndani? Komatu makolo awa akanamudziwa Yesu Khristu akanayang'ana malo oti akamuyang'ane yesu khristu chifukwa yesu khristu amapezeka pa zake za atate wake pamene sipali zake za mulungu yesu khristu samapezekapo mukanakhala makolo inu mukundidziwa simunakavutika nthawi yonseyi munakayamba kundiyang'ana ine pa zanga za atate wanga chifukwa ine sindine mwana wamasewera ndimapezeka pa zanga za atate wanga mmene limayendera dziko mmene limakhalira dziko ndi ine ndi zosiyana yesu khristu timpembedzayu ndi wosiyana ndi milungu yonse yesu khristu timpembedzayu ndi osiyana ndi atumiki onse yesu khristu timampembedzayu ndi osiyana ndi maprofeti onse iyeyu amapezeka pa zake za atate wake kodi yesu khristu makamfunafuna kuti kodi yesu khristu makamuyang'ana kuti ndikutheka atu mwamufunafuna nthawi yayitali koma mwina vuto ndikukhala kuti inuyo yesuyo simamdani simamudziwa Timudziwe lero Yesu Khristu, tidziwane naye Yesu Khristu, ndipo tidzadziwa kuti inde uko kukusokosera ana, inde uko kukusokosera ana, koma malo amene aja Yesu sangakhaleko. Inde uko kukumveka mawu ana, koma malo amene aja Yesu sangakhaleko. Inde tidzadziwa, inde apo pakutchulidwa dzina la Ambuye, koma pamenepa Yesu sangakhalepo. Inde apo pakutchulidwa dzina la Yesu, koma yesu pamenepa sangakhalepo inde apo pakutchulidwa nyimbo zauzimu pakuyimbidwa nyimbo zauzimu koma yesu sangakhale pamenepo mawu a mulungu akunena si onse oti ambuye ambuye adzalowa mufumu kutanthauza kuti si zonse zongopita ndi dzina la ambuye zimakhaladi ndi ambuyeyo timudziwe yesu khristu ndipo tidzadziwa malo amene amapezeka ndi kumene tingampeze tikamufuna yesaya 55 verse 6 funani yehova popezeka iye itanani iye pamene ali pafupi Funani Yehova popezeka iye, kutanthauza kuti, inde, ngakhale ali Mulungu, amaona pena paliponse, koma amapezeka popezeka iye, sapezeka malo ena aliwonse, sapezeka malo wamba. Mumudziwe Mulungu wakumwamba, mumudziwe Yesu Khristu, ndipo mudzadziwa kuti pakuti ndikampeza, pakuti sindikampeza. Ali apayu ndi Yesu, ali apayu si Yesu Khristu. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Timaphunzira za mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe anali ndi chizolowezi, anali ndi khalidwe la chizolowezi. Khalidwe la chizolowezi kumoyo wauzimu olo wakuthupi ndi losapindulitsa. Ngati taganiza chinthu, ngati tikufuna kupanga chinthu, tionetsetsedi kuti chinthucho chachitika ndipo chili choncho. Komanso vuto lina la Mariya ndi Yosefe ndilonena kuti amakhulupirira ganizo longoganiza chabe. Moyo wathu wauzimu ngakhale wakuthupi tisamakhulupirire ganizo limene langobwera m'mutu mwathu, chifukwa nthawi zina timakhulupirira kamba ka mphwayi ndi ulesi. koma ngati labwera ganizo tionetsetsedi kuti zinthuzo zili choncho ndipo timudziwe mulungu wakumwamba ndipo timudziwe yesu khristu amene timpembedzayo titseke mmaso tipemphere oyera ndolemekezeka ndinu mulungu zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene tili nayo yakuphunzira mawu anu litamandike likwezeke dzina lanu tipatseni ife mzimu opanda chizolowezi tipatseni ife mzimu oonetsetsadi zinthu osati kungokhulupirira maganizo athu ndipo tipatseni kudziwa ndi kuzindikira